ndikufuna ndikuuzeni izi, ngati mukamagona mumalota mukugonana ndi mkazi, a satanic amakhala zoti akugwiritsa ntchito. Ngati ukamagona umalota uli ndi anzako amene anamwalira, amakhala zoti a satanic akugwiritsa ntchito. Ngati ukamagona umatukuka chimphwenene, a satanic amakhala zoti akugwiritsa ntchito. Ngati zinthu zimene zikuchitika m'moyo mwanu akuluakulu, kumapemphera kwambiri. Mwandimvetsa? Ndiye ndikufuna ndikuuzeni nkhani ya Aubrey Shama. Aubrey Shama ndi mnyamata amene amachoka ku Chigwiri mu dziko la Malawi. Ndipo Aubrey Shama ankaphunzira pa sukulu ina yake imene inali ya boarding. Ndiye unapeza zoti ali mkati mophunzira muja, tsiku lina mkazi wina anabwera amenenso ankafuna malo pa boarding paja ndipo malo anapezeka. Kenako mkazi uja anayamba kuphunzira pa sukulu paja. Patapita nthawi pang'ono anayamba kufuna ma friends, ma friends ndiye anapanga u friends ndi Aubrey Sharma. Anali pa chinzake. Ali pa chinzake chonchija, ndiye mkazi uja akamutumizira zinthu akwawo, amagawana ndi Aubrey Sharma. Aubrey Sharma ndalama zimene amatumiza akwawo sankagwiritsa ntchito, ankagwiritsa ntchito za mkazi uja. Ndiye mkazi uja pa- ali pa college paja anthu osiyanasiyana magalimoto odula amabwera pa college paja zamuona. Mwandimvetsa ndipo Aubrey Sharma akafunsa amenewa ndi ndani ankatchula anthu aja awa ndi mayi anga awa ndi bambo anga izi ndi izi mundimvetse komanso ena amabwera zamuona mkazi uja. Mundimvetsere. Aubrey Shama sankadziwa zoti mkazi uja anali wa satanic kapena kuti anali ochokera ku mazi. Chomwe mudziwe akuluakulu ku satanic kuli mabanja ndipo kuliso ana akuluakulu ndipo anawo akuyenda pa dziko lapansi pano. Mundimvetsere. Anthu amakwatirana ku satanic ngakhale uli ndi banja kale koma satanic kuja enaso aliso ndi mabanja. Mundimvetsere. Kaya unakwatira pa dziko leni leni unakwatira ku satanic kujaso umakhalaso ndi nkazi oti uli nayeso ana ndipo anawo aliposo pa dziko pano. anthu ena akeso pano amene ndinena pano mucheza nawo ndiye unapeza kuti Aubrey Shama basi amakhala ndi mkazi uja izi ndizi ngati pa ubwenzi waukulu kwambiri unapeza tsiku lina mumadziwa za ku boarding akafuna kuti ayambe kulemba mayeso amaitana abusa kuti azapempherere akuyandikira mayeso anayitana abusa ndi abusa aja anabwera pa sukulu paja kumadzapemphera ndi ana sukulu anawayika pamodzi anayamba kupemphera pemphera pemphera pemphera ndi mkazi ujanso mzake wa Aubrey Shama uja anali pa gulu paja Kunapezeka zoti zimapemphero zija zinkampanga affect ndi anayamba kukuwa. Hey! Mumadziwa mmene amapangira a satanic. Mwandimvetsa. Kukhala ngati zoti zimapemphero zija zu- zikutumiza moto kwa iyeyo. Mwandimvetsa mkazi uja anayamba pupa pupa pa pa pa. Izi ndi izi. Mwandimvetsa eh abusa aone eh eh chochitika ndi chani anathamangira kwa mkazi uja kumakamupempherera pemphera pemphera pemphera pemphera pemphera ndiye mkazi uja ankafuna mphamvu zomenyana ndi abusa aja koma zoona mphamvu iye uja analibe zochuluka Ndivesa ndakatumiza zimphamvu zake kwa abusa uja koma sizimatheka kenako mkazi uja anangosowa atasowa abusa anafunsa kazi amene amudziwa ndi ndani anthu onse analoza Aubrey Shama fere Aubrey Shama ndamene ankacheza ndi mkazi uja unamudziwa bwanji kazi anangobweranso pa sukulu pano mawu mawu mawu amuza eh usipanga mistake imene kazi room yake ndiliyo anamtenga Aubrey kupita naye ku room kuja pamodzi ndi abusa aja alomwe ake ndi kuona zonse zimene zinali za mkazi uja zinasowa panalibepo chimodzi even chimodzi panalibepo anali ma laptop izi ndi izi zinthu zabwino zabwino zonse zinasowa Aubrey Shama anazanena zoti eh, inenso anandipatsa chani laptop kupita ku room kwa Aubrey Shama kukapeza laptop ija yasowa

Ndiye kunapeza zoti kenako zinasiya zinthu zija kumubwerera Aubrey Shama. Ndiye nkhani imene ndifuna ndikuphunzitsani akuluakulu kuti osamapanga chifrendi ndi anthu osawadziwa oti mwangokumana nawo panjira si bwino akuluakulu mundimvetse zinthu zangati za Aubrey Shamazi zingathe kukuchitikirani makamaka anthu amene muli ku sukulu kumakhala osamala fayoti anthu ena ake si anthu enieni amachokera ku sataniki kuja Ndipo izizi zikuchitika, akuluakulu kumakhala osamala, kunja kuno kunaopsa. Izi n'zimene zinamuchitikira Aubrey Shama. Panopa ali bwino ndithu, amatha kuyankhula koma amapanga zinthu ngati wamisala. Akuluakulu, chonde kumakhala osamala.